an ka foli ɲɛsinnen bɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ni nin kaloba in donni ye n'o ye sunkalo ye an k'a dɔn sunkalo kalo de don alahu taala ye kuranɛ jigin kalo min na kuranɛ min nakun ye fana k'an kanda k'an bila sira kan sira min ka di ala ye n'an ka diɲɛlatigɛ hɛrɛ b'o de la ani an ka lahara hɛrɛ b'o de la kuma na ala y'a wajibiya silamɛ bɛɛ kan ni mɔgɔ min ye kalo ye i ka sun o kɔfɛ n'a sɔrɔla mɔgɔ minnu man kɛnɛ walima u bɛ dugutaa siraw kan o kuma na don minnu n'o y'u dan bana kɔnɔ walima voyage kɔnɔ walima degun wɛrɛ kɔnɔ ala ko u bɛ se ka o juru sara don na sunkalo kɔfɛ an bɛ sɔli an ka kiraba in kan ni muhamadu don salalahu taala alayhi wa salam

bonya kalo don a suni ye silamɛ bɛɛ ma diyagoya de ye farida don ni maa min banna ka sun dɔrɔn foyi t'i bolo lahara i kisi man di parce que i y'ala ka sira bila mais ala min y'a dɔn sun ye wajibi ye silamɛw kan ala ko ko nka ni maa min man kɛnɛ farigan bɛ maa min na bana b'i la walima o yɛrɛ tɛ i ka kan ka voyager de bɛɛ b'a dɔn voyage degun b'a la tɔɔrɔ dɔw b'a la kuma na mɔgɔ min bɛ voyage sira kan walima bana dɔ de b'i la ala ko n ye sun bin ka bɔ e kan i ka bana waati n y'a fɔ i ma kana sun a to i ka kɛnɛya parce que a bɛ fɔ nitigi de ma bato kɛ a bɛ fɔ mɔgɔ lafiyalen de ma ala bato mais a ti fɔ su ma seli a ti fɔ su ma sun o tuma na ni ala t'i fɛ ka tɔɔrɔ k'a la ala tilala k'a fɔ a a a haya in kɔnɔ a ko yuridu bikumul yusra ko ne ala ti foyi ɲini aw silamɛw lafiyali kɔ n bɛ nɔgɔya de ɲinin a ye a y'a fɔ ka d'a kan tun a ko wala yuridu bikumul usra ko a tɛ degun ɲini silamɛ ye abada ala yɛrɛ ko ten ko ale tɛ degun ɲini silamɛ ye o tuma na an bɛ mun ta yan ala ko a ye farida bila bana kama a ye farida bila voyage kama parce que i kana na degun bon o kuma na a b'o cogo kelen de la an b'a fɔ an bɛ segin a kan ala ye diɲɛ lajarabi k'a ka se yira a ka jɔnw na bi ni nin bana in ye bana min bɛ sen na bi ni bɛɛ sirannen bɛ a ɲɛ ala y'a yira dɔrɔn de ko jɔnw k'a dɔn ale ala kɔfɛ setigi wɛrɛ tɛ yen se bɛ minnu ye an yɛrɛ bolo fanga bɛ minnu na an yɛrɛ bolo kodɔn ni faamu bɛ minnu na anw yɛrɛw bolo ala ye olu faga faga cogo dɔ la sisan ni nin bana in ye u n'u ka se bɛɛ u ma jɔyɔrɔ si sɔrɔ kumana ala y'a yira an na de ko ne de bɛ se ɔ o ala min ko n bɛ se a ko n ye min wajibiya a kan n'a b'a tɔɔrɔ a y'a bila kumana n'an y'a lajɛ sisan bana min filɛ senna bi silamɛ ye kodɔnna de ye silamɛ ye faamutigi de ye silamɛ nalolen tɛ bagan tɛ i mana ye silamɛya ye bi kɛ an y'a dɔn a bɔra kunkolo min na o nɔ tɛ min y'a bila o kunkolo la o de nɔ don ni ala to tumana silamɛya ye kodɔn diinɛ de ye faamu diinɛ de don kabini a sigira a bɛ faamu de kan o de y'a se bi ma n'a kɛra fanga ni barika ni n ti sɔn ye o ti mɛn senna o bɛ dabila mais silamɛya san ba kelen ni kɛmɛ naani kɔ don o don i b'a fɔ a kurakurayara parce que o kurakurayali dɔ ye mun ye recherche scientifique minnu tɛmɛna savant minnu tɛmɛna kodɔnnaba minnu tɛmɛna a bɛɛ ye kuma min fɔ a caman kɛra mais u ye dati minnu fɔ a caman tununa ka sɔrɔ o dati ma se u ye eh, kunnafoni jan minnu di a kunnafoni jan si tɛ yen min sera a seyɔrɔ la a bɛɛ binna o taamasiyɛn ye jumɛn an fɛ mali kɔnɔ yan an yɛrɛ ka denmisɛnninya la fo k'an kɔrɔbaya k'an si jɛ fɛn dɔ bɛ yen fura dɔ bɛ yen a fɔ a ma ko nivaquine bɛɛ ko ko nivaquine ye fura ye ko sumaya fura don mais an nana bali mun na docteurw nana fɔ ko non ko ka nivaquine bila ko a man ɲi ko a bɛ biɲɛ dimi bila mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ faga nivaquine ko tununna sira fɛ kumana min ye o inventé k'a fɔ a bɛ nin kɛ a nana ye a bɛ fɛn kɛ min ka jugu a ye mɔgɔ faga u ko ko ka nivaquine jɔ mais bi dun segin kɛra o nivaquine kelen de ma tuguni walima ko chloroquine n'o eh, chloroquine n'o ye nivaquine balima ye sisan o de tara tuguni k'o de bɛ se ka nin bana in kunbɛn kumana an b'a faamu yan ni ala yɛrɛ tɛ danfɛn si ka foyi tɛ to a cogo la o kumana o ala de nana ni bana ye mais kodɔnnaw bɛ yen n'a gɛlɛyara dɔrɔn ko seliji farida ye joli ye karamɔgɔw de bɛ wele n'a fɔra ko dɔ ka tiɲɛ bɛ tila karamɔgɔw de bɛ wele a mais n'a fɔra man kɛnɛ a ka ca la se bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw de ma bɛɛ n'i ka dɔnni don kumana ni dɔgɔtɔrɔw ka dɔnni na n'u ye silamɛw bila sira min kan ka jamanadenw bila sira min kan sariya la ala yɛrɛ b'a wajibiya an kan an k'o sira labato an kisili kama ani mɔgɔ wɛrɛ kisili kama c'est-à-dire e ta tɛ o n'e ko i t'a bila sa kɛ i bɛ sa i yɛrɛ o la ni maa min par exemple ni maa min ye marifa ta ko ne bɛna n yɛrɛ faga koyi mɔgɔw b'i deli ni degun don a ɲɛfɔ an ye an b'i dɛmɛ kan'i yɛrɛ faga mais n'i ko non ne bi n yɛrɛ faga de i ma sɔn maa si ta ma i ko i b'i yɛrɛ faga o tuma na sisan i b'i yɛrɛ bolo mais problème min don essence de b'e bolo ko i bɛn'i yɛrɛ jeni mɔgɔw ka so kɔnɔ aa o fana ti ɲɛ dɛ i yɛrɛ fagali ye tiɲɛ nka ka mɔgɔ wɛrɛ faga ka far'i kan sɔn ti kɛ o ma kumana ni maa min ko ne ti jɛ ni dɔgɔtɔrɔw ta ye n ka sa o kumana o y'i kungo ye mais problème t'o ye problème i kana na mɔgɔ wɛrɛ faga o de la ala kira salalahu alehi wasalam n'an y'a ka eh, sira mɔgɔbilasiraw lajɛ a ye sira minnu jira don dɔ la banabaatɔ dɔ delila ka na n ti bana in tɔgɔ fɔ o delila ka na bana in o tuma yan'a ka faamu a bi yɛlɛma ani maa o maa mana dɔrɔgɔ ɲɔgɔn na a b'o tigi minɛ a nana ko a bɛna baya kɛ kira ko a ma cogo di salalahu alayhi wa sallam u nana ɲɛfɔ kira ye a ko karisa nana ko a bɛna baya kɛ kira ko ko a y'a fɔ a ye ko an y'a ka baya minɛ a ye segin n'a ye ko an y'a ka baya minɛ kira ma sɔn a ka don silamɛ jama cɛ la mun kosɔn a kana na bana bila mɔgɔ wɛrɛ la ɔ o hadisa wɛrɛ min bɛ yen ni diɲɛ silamɛ bɛɛ bɛnnen don hadisa kan o de ye alakira ko salalahu alayhi wa sallam ni bana nana dugu min na wabaw nana dugu min na nin n'a bana ɲɔgɔnna an b'a fɔ ko fiɲɛ bana n'o ɲɔgɔnna nana dugu min na ka e silamɛ to yen kira ko a ti daga i ka boli mais e min bɛ dugu wɛrɛ la a ti daga e fana ka na yen n'a ye nin kuma fila lajɛ an b'a ye a kan tɛ mɔgɔ kelen kelen si ma min ko a b'a yɛrɛ faga a kan t'o ma a kan bɛ mɔgɔ mɔgɔw ɲanama sumalenw de ma ni bana y'i sɔrɔ dugu la ko i kana bɔ i kana bɔ kɔrɔ ye di peut-être a b'e la kaban n'i bɔra sisan i bɛna taa bila i somɔgɔw la i bɛna taa bila silamɛ wɛrɛw la o silamɛ wɛrɛw bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ e kama mana to yen e ka sa yen parce que fiɲɛ bɛ yen kaban e ka sa yen o ka fisa fiɲɛ ma se yɔrɔ min na i kana a se an b'o de sɔrɔ kira ka kuma na salalahu alayhi wa sallam ko i kana bɔ dɛ to yen a y'i sɔrɔ yen to yen limaniya ko tɛ o a kun ye e ka sa yen o ka fisa i ka taa jamana wɛrɛ mɔgɔw faga walima a ka dugu mɔgɔw faga walima a ka du mɔgɔw faga o kumana silamɛya ye kodɔn diinɛ de o kumana a ma se yɔrɔ min na ko e kana taa i ni kɔlɔsi ni ka bon ala bolo kana t'i yɛrɛ di saya ma limaniya t'o la quoi alakira de limaniyalen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ale de nana ni limaniya ye mais ale ko ni bana bɛ dugu min na kana taa yen eh, mais n'i ko ye eh, ala bɛ ala de ye faama ye ne bɛ taa kira min bɛ ala dɔn ko ko kana taa o kɔfɛ gɛlɛya ye silamɛw sɔrɔ u taatɔ imura la u taatɔ imura la u bɛ ka taa waati dɔ sera o y'a sɔrɔ u bɛɛ sunnen don waati dɔ sera mɔgɔw degunna mɔgɔw degunna dɔ y'i dɛn k'a fɔ kira ye a ko tile bɔra bi dɛ ko mɔgɔw degunna kosɛbɛ kira ko han a ko ko mɔgɔw degunna ko ko bɛɛ sunnen don kira ko a ye na ni jiminɛn ye u ye jifilen di kira ma kira ye ji k'a la salalahu alayhi wa sallam a ko silamɛw ma a ko nin ye mun ye u ko ji pɔti de don jifilen de don a ko mun b'a kɔnɔ u ko ji b'a kɔnɔ a y'a min k'a ban a ko n ye mun kɛ u ko i ye ji min a ko tuma na n ka sun tiɲɛna kɔni ko ko a yɛrɛ ka n ladege o kɛra dɔrɔn silamɛ bɛɛ y'i kɛ ji kan mais minnu bolo olu bɛ ala dɔn ka tɛmɛ kira yɛrɛ kan olu ma sɔn kira y'a sun tigɛ silamɛ bɛɛ y'a sun tigɛ mais minnu bolo olu ka limaniya ka bon ala kira ta ye sallallahu alaihi wasallam olu ma sɔn a ka sahabaw la mais dɔw nana kira yɔrɔ la a ko karisaw ma sɔn dɛ ɔ ko olu de ye ala juguw ye olu de ye ala juguw ye tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ni degun nana minnu b'a ɲɛ dɔn n'u y'a kalan kɛ n'olu ko a ye dan yan a ka kan an ka dan yen n'u m'an bila ala kota la tuma na nin kalo kura in jɔli la n'o ye an ka nin kaloba sunkalo barikama in ye an bɛ foli kɛ silamɛw la k'a ɲini silamɛw fɛ an ka kɛ hakilitigiw ye ni dɔkitɛriw ko an ka min kɛ k'o de bɛ se ka kisi kɛ bana in ma silamɛ ka fɛn bɛɛ sɛmɛnen bɛ ala de la nka i bɛ baara kɛ ni dalilu de ye silamɛ bɛɛ ɛ n'o tɛ i sigi i ka so kɛ ala ye arazaku de ye ala ko huwa razak ale ala de bɛ kɔnɔ garisɛgɛ sanfɛ o tuma na ni e dalen don o la o tuma na n'i ko ne tɛ nin kɛ parce que nin ye ala ko de ye n tɛ dɔgɔtɔrɔ lamɛn i ka kan k'i ka bitigi fana datugu k'i sigi i ka so ala bɛna hɛrɛ k'i ye mais n'i y'a ye dɔrɔn i sɔnna ka taa bitigi dayɛlɛ o kɔrɔ ye e fana bɛ baara kɛ ni sababu de ye n'i y'a ye i sɔnna ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la o kɔrɔ ye i bɛ baara kɛ ni sababu de ye tuma na ala bɛ yen mais ala ye sababu bila ye an kana ɲinɛ o kɔ an ka foli kelen kɔ silamɛw an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in ye bana in ala k'a ɲɔni ka bɔ an kunna an b'a ɲini o ala kelen fɛ ala k'a ɲɔni ka bɔ diɲɛ bɛɛ kunna o kɔfɛ an bɛ min wele da silamɛw ye ala mago tɛ bato la ni bɛn tɛ parce que ala kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko a tɛ sɔn n ka fɛn fɔ a ye min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ sun ni seli ni sadaka kan i silamɛw ka ko fɛn barika ka bon kojugu a k'o ye jumɛn ye a ko isilahu zati bayinikum aw silamɛw cɛ bɛnni aw kɛlen ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka hasidiya dabila ka mɔgɔ juguya bɔ i dusukun na k'i balima kanu komi i b'i yɛrɛ kanu cogo min na k'o baraji ka bon sun ye a ka bon jaga ye a ka bon a ka sadakaw ye a ko sabu silamɛw ka bɛnbaliya a ko hiyali halika a k'o ye dili lamu de ye ko mais a m'a fɔ a bɛ kunsigi di dɛ ko mais a bɛ limaniya di ka bɔ dusukun na ni limaniya bɔra dusukun na sun tɛ fɛn ɲɛ hali n'i ye su ni tile sun ka fara ɲɔgɔn kan ala mago t'a la tant que a ma bɛn tant que silamɛw ma ɲɔgɔn kanu tant que silamɛw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka sun ti minɛ a ka seli ti minɛ ala kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam tuma na an k'an ka ŋaniyaw yɛlɛmɛ bi mɔgɔ min juguya b'i kɔnɔ yafa a tigi ma ala ɲɛ na kɛnɛ kan i bɛ min ɲini ala b'a d'i ma tuma na an b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ jamana si tɛ se ka taa ɲɛ bɛn kɔ an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka bɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna an bɛ fɛn sɔrɔ nin kalo in na an ma deli ka min sɔrɔ sunkalo tɛmɛnenw na an bɛ wele min da feerekɛlaw ye jagokɛlaw jago bɛ kɛ tɔnɔ de kama tiɲɛ don mais tɔnɔ n'i y'a tɛmɛ a hakɛ kan a bɛ bɔ barika kɔnɔ n'a bɔra barika kɔnɔ dɔrɔn a bɛ laban i bolo a bɛ kɛ kasara ye n'a ma fɔ i ka mɔbili jenina a bɛ fɔ tasuma y'i ka bitigi minɛ walima i den dɔ man kɛnɛ o bɛ taa faransi i ye fantan min ka tɔnɔ diyagoya tɔnɔ min ka far'i kan i bɛ tila k'a bɛɛ bɔ k'a di i ni jurumu bɛ tila ka taa lahara kumana an bɛ dugawu kɛ commerçants ye ala k'u sɔn ala ka hɛrɛ k'u ye mais u yɛrɛ ka hɛrɛ ɲini o ye jumɛn ye k'u ka tɔnɔni ta mais k'a fɔ sunkalo sera an bɛ silamɛw faa bi i b'i yɛrɛ faa silamɛw tɛ dɛ parce que maa o maa ye ala sɔsɔ i b'a ye kumana an b'a ɲini an ka commerçants fɛ ala ka hɛrɛ k'u ye u k'a lajɛ u ka piliw bila hakɛ la tiɲɛ yɛrɛ la u b'u ka tɔnɔni sɔrɔ silamɛw fana bɛ lafiya n'o ŋaniya yɛrɛ maa o maa kɔnɔ n'an dara a la ko ala de ye garisɛgɛ masa ye ala bɔ yɔrɔ ka ca dɛ n'ala ye barika don i ka kɛmɛ na a ka fisa miliyɔn kɛmɛ ye nka n'ala ye barika bɔ i ka miliyɔn kɛmɛ na kɛmɛ bɛ min ɲɛ i ka miliyɔn kɛmɛ t'a ɲɛ kana siga o la dɛ ala bɔ fan ka ca kumana an b'a ɲini an ka commerçants fɛ an bɛ dugawu k'u ye ala ka hɛrɛ suur'u kan nka u kana ɲinɛ ala niyɔrɔ kɔ n'o de ye ka sɔn nɔgɔya kɛ silamɛw ye an b'a ɲini an ka faamaw fana fɛ san o san an b'a f'u ye ni sunkalo surunyana fɛn o fɛn bɛ dédouané kɛmɛ u k'o dédouané mugan tari silamɛw na se ka fɛnw sɔrɔ hɛrɛ la ani lafiya la tari sunkalo na se ka kɛ lafiya la ɔ an b'a ɲini o faama kelenw fɛ o conseil islamique ka kuma don fɛn o fɛn bɛ se ka fanga yiriwa laadiriya don ni fanga tilenna ka k'a ka jamanadenw fɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan faama o faama man'o kɛ walahi diɲɛ kɔnɔ yan ala bi bɔda k'i hali n'i ko ala tɛ lahara o ye ko wɛrɛ ye nka diɲɛ na yan faama o faama ye faso denw kanu ka hinɛ u la ka baara kɛ tiɲɛ kan ala bɛ hinɛ i yɛrɛ la diɲɛ na yan ala bɛ hinɛ i denw na ala bɛ hinɛ i bɔnna na kumana an b'a ɲini an ka faamaw fɛ u fana k'a lajɛ u ka hinɛ jamana na u ka hinɛ jamana denw na u ka baaraw kɛ tiɲɛ kan miliyari ninnu maa si tɛ se k'a dun i bɛ taa k'a to de i tɛ se k'a dun dɛ i bɛ taa k'a to de wa n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ka n'a filɛ i yɛrɛ kan ka yɛlɛ ko nin tɛ ne ta ye i bɛ taa de ko sɔgɔsɔgɔ faransi bi dɛsɛ ameriki bi dɛsɛ su bɛ tila ka na i bɛ segin ala ma ala min ko a to n'i m'a to tuma na a ti daga silamɛ ka kuma n'a ma kuma bɛɛ fɛ tuma na an bɛ min fɔ mali fanga ye o ye nin ye u k'u jija u ka hinɛ jamanadenw na u k'u jija jamanadenw bɛ lafiya cogo min na u k'o fɛɛrɛ tigɛ n'o b'u dusukun na ala b'u dɛmɛ tuma na o conseil islamique tɔgɔ la an b'a fɔ maliden kelen o maliden kelen i bɛ mali kɔnɔ i bɛ mali kɔ kan ala ka hɛrɛ k'i ye sunkalo in na ala k'aw kisi ala k'an n'aw tanga an faso in ala k'a kɔrɔta ala kana nagasi ala kana jugusa la salamu aleykum warahmatulahi taala